Cá bhfuil tú inniu a chara? Cuma ort go bhfuil tú in isolation. Yeah, cuma cosúil le insane asylum. Cad é an Ghaeilge ar insane asylum nó. Mental hospital i Tá focal iontach ann fána choinne. Go dé? Ó, tá sé uafásach. Tá sé uafásach. Ceann de na, ceann de na wee dafties rud sin, you know, rud éigin nach bhfuil ceart níos mó. nó duine le Dia, bhuel, tá duine le Dia ok i gcomparáid. So, is breá liom seo, agus it's awful. Ar chuala tú riamh an focal gealt i nGaeilge? Sea,

duine éigin atá cineál touched as they say. Bhuel, tá tobar ann. Tá tobar ann i gContae Chiarraí fá choinne daoine le fadhbanna meabhairshláinte agus rudaí cosúil leis sin. Agus an t-ainm atá ar an, sílim, i gCiarraí nó i gCorcaigh, agus an t-ainm atá ar an tobar ná Tobar na nGealt.

Thíos san ag Turai Art, is breá leo, is breá leo Contae Chiarraí, like, is breá leo bheith ag taisteal thart fán na háiteacha sin. Agus chuirfeadh siad buidéal beag de ó Thobar, Thobar na nGealt. Agus smaoinigh, go mbeadh sé iontach maith duit.

So, tá mé i mo sheomra ranga i, sa scoil. Seo, cúl an seomra, tá cineál doras anseo, dorchla, agus yes, tá sé cosúil le insane asylum. Tá na ballaí iomlán bán. Níl solas nádúrtha ar bith ag teacht isteach. Oh, dear sal. So, Tá cuid mhór ag luí ar Mhúinteoir Liam daoine a spreagadh. Oh dear. Níl fear níos fearr fána choinne. Sin, bhuel, sin é, leaids. Hardest, mar a deir an t-amhrán, the hardest working teacher in the island of, or in the peninsula of Iberia. Shout out go dtí Ispíní na hÉireann. An banna ceoil is ansa liom faoi láthair, achan amhrán ar dóigh. Agus nuair a éistim, éistim anois le, tá's agat, ar Spotify, Radio Ispíní na hÉireann. Sea. Agus tá achan uile amhrán ar dóigh air fosta. Sea, ag Ispíní na hÉireann. Bhuel, lad, cad é mar a bhí, cad é mar a bhí an tseachtain bhí cava, bhí cava fest ar siúl. Ah. Rinne mise dearmad faoi sin. Ar na rudaí a bhí mé ag smaoineamh, bhí mé ag déanamh smaoineamh beag sa chaifelann ar maidin agus rinne mé dearmad faoi mo chuid rudaí. Eh, Cava Fest. Bhí sé iontach, iontach maith. Eh, so Cava Fest, eh, dar ndóigh, festival bunaithe thart fá ól cava. agus cava, sin an col ceathrair níos saoire de Champagne agus tagann sé ó Catalonia i mBarcelona. Agus tá an-dáimh idir an bhaile beag seo le daoine ó Catalonia. Níl fhios agam cén fáth. Agus ní shílim go bhfuil aon rud rópholaitiúil faoi, tá siad airdeallach air, eh, an comhthéacs atá ag an bheirt acu is tá sé cineál cosúil le chéile. But ar chúis éigin tá lear mór ceangailtí ann idir an an ceantar seo i Catalonia agus agus Zegama agus. Bíonn truckload de cava ó Catalonia ag teacht go Zegama don deireadh seachtaine. Alright, níor thuig mé, shíl mise i gcónaí gur rud a rinneadh sa bhaile é ach bhí sé ó taobh amuigh agus just sin leithscéal don Bheadh sin i bhfad níos nádúrtha agus i bhfad níos suimiúla, but no, seo a mhalairt é seo, you know, tá siad ag glacadh é suas i dtrucanna, in dlínseach, go háirithe, ach tá ceangal ann ar chúis éigin leis an cheantar beag seo, Catalonia, ina ndéanann siad cava. Don't know what the hell it is. So, but, uh, yeah. So, uh, Tig an cava ar fad isteach agus cá mhéad lá atá sibh i mbun ceiliúraidh. Dhá oíche, dhá oíche. Agus do chuid daoine an Domhnach ní mise, dar ndóigh, but tá Sunday Club ann atá measartha láidir i Zegama, bheadh trian maith den daonra i láthair. Dar ndóigh, ó stop tú ag freastal ar Walsh's, ar the hotel, níl tú páirteach sa Sunday Club. Fosta. Faraor, faraor, faraor, ní raibh mé, agus ní mé, ní raibh mé mar bhall ar an drochuair den Sunday Club Drogheda, stad de bheith, don duine atá ag éisteacht leis an chlár, nó don bheirt atá ag éisteacht leis an chlár, tá's ag madaí na sráide. nár chóir do ghnó seirbhíseach nó teach tábhairne nó bialann nó áit ar bith, níor chóir daofa riamh stad nó druidiú le refurbishment mór a dhéanamh nuair atá rud ag dul go maith. My God. Tharla an leithéid seo in áiteanna, achan áit sa bhaile a bhí run maith acu. Oh my God. Bhí muid, yeah. Walsh's Hotel, ba bhreá leat dul ar an Domhnach. Thiocfadh leat dul oíche ar bith den tseachtain agus bheadh sé go hiontach. Bhí Mín an Rí mar cineál lárionad cóisireachta an taobh sin den tír agus bhí teach tábhairne iontach deas, mór agus fada acu. Ach chuaigh an úinéir, chuaigh sé i dtreo an athrú mór seo i dtreo Club Oíche.

Ok, deireadh seachtain de thógáil foirne na Gaeilge, stag do, rud éigin cosúil le sin nó fiú, cúpla uair a chloig, faigheann cuid madness. Oh aye aye, oh bainim sult as, but ní rud le dhul Chuig, á, abair go bhfuil tú amuigh le do thriúr chairde agus téann tú chuig an chuig club oíche, nah. Nó fiú agus mé single, nuair atá mé single ní bhíonn mórán fonn orm dul chuig club oíche. Do you know? Ní bhíonn. Not really. Tá mise go holc, tá mise olc go leor nuair a tagann sé chuig cúrsaí grá. Agus cuir ceol callánach nach dtaitníonn liom agus droch-ólachán cosúil le shots agus vodka and blackcurrant water

rudaí diúltacha faoi nightclubs. But ag an am céanna, ag an am céanna, abair go bhfuil an bheirt againn amuigh i mBaile Átha Cliath oíche nach raibh muid ag dréim leis, just oíche Aoine, abair, agus tá muid ag ól Cassidy's, Tá na piontaí ag dul go maith. Dúirt muid le chéile, á, rachaidh muid chuig Flannery's. Tá na, tá na, tá na rudaí ag dul níos fearr. Tá nóisean ag teacht ortsa, bean a, bean a aimsiú. Tig sé go dtí an, go dtí na, an dá chlog agus, tá muid ag tá muid ag cur siar na na h-uisce bheatha agus deir muid, an rachaidh muid chuig Coppers? Dar ndóigh, is is iontach an rud é club oíche i mBaile Átha Cliath. Ní iontach an rud é club oíche áit inteacht faoin tuath áit ar bith in Éirinn

Siúl isteach i Secrets tá na tá na buachaillí ó Lavey sa choirnéal amháin bíonn tú ag labhairt leo ar feadh dhá bhomaite ansin siúlann tú giota beag níos faide tá na Maghera hards os do chomhair tá roinnt daoine ó Magherafelt a bhfuil a bhfuil aithne súl ort acu sa damhsa urláir Yeah. Sin rud nach bhfuil taobh air. Ah, agus do do chomharsain, nach labharfá leo de ghnáth ar chor ar bith ach amháin go bhfuil an bheirt agaibh amuigh agus nach bhfuil duine ar bith le labhairt le agus níl sibh ag baint sult as an oíche agus caitheann tú cupla focal lena chéile. Yeah, yeah. Agus ansin tíonn tú an tíonn tú an duine céarna eh, deich moiminte níos moille agus déanann tú an head nod air Ah, Jesus. súile.

Is mór an trua nach n-aithníonn muid inniu. Yeah, ba ghnách liomsa dhul b'fhéidir uair amháin achan seachtain, nuair a bhí mé i mo. Cheap pints, luaigh tú liom, is cuimhin liom. Yeah. Agus i gcónaí, rachainn le mo chara as Maghera agus rachadh muid b'fhéidir gach Máirt, Dé Céadaoin nó Déardaoin go pub, pub an tseachtain, ach i gcónaí bheadh Dicey's ann b'fhéidir achan darna ceann agus or ná b'fhéidir go rachadh muid chuig Dicey's like ag sé a chlog an teacht chun deiridh na hoíche agus ah bhí sé ionta maith just rachaidh rachfá isteach go an smoking area agus bheith bheifeá ábalta ceannacht Na pints nach raibh ionta deas ach ag an am céanna bhí siad go breá agus an bia, an bia a bhí acu fosta, like shiny burger faoi choinne €5 nó rud mar sin. Is breá liom an dóigh a chuireann tú síos ar na pints. Agus agus an rud an rud is aistí faoi, ní sílim ag a seacht a chlog, ag a seacht a chlog nó sé a chlog bheadh an ceol go tobann ionta ionta ard like agus ní bheifeá ábalta comhrá a dhéanamh. Yeah, I suppose. Why do people do that? Déanann siad, ní thuigimse é anseo ach an oiread, ag pointe éigin in san oíche nuair atá b'fhéidir deich a chlog nó haon déag a chlog bainte amach in san teach tábhairne áitiúil anseo, chonaic tusa é, is teach tábhairne é, cuireann siad club music, techno agus gach uile rud suas go chomh ard nach dtig leat aon rud a chloisteáil agus.

So bhailigh muid, chruinnigh muid in san halla mhór seo atá ar, chruinnigh muid i halla na scoile, chuir gach duine bolta ar ceamha agus d'ith gach duine bia na háite.

agus agus thart thart an trá just bhí áiteacha ag díol bratwurst nó rudaí mar sin. Oh my God. But. So tá an dóigh a bhíonn daoine ag cur amach go guiris cosúil le Sasanaigh ag glacadh a gcultúr go dtí na

Albain ná but cuireann siad guiris ar mhuintir na Gearmáine mar téann siad chuig chuig chun na Spáinne, déanann siad cóisireacht, ólann siad barraíocht agus a leithéid. Ah. Níor bhfuil, ní raibh mé riamh áit ar bith roimhe ina raibh daoine ag gearán an oiread sin, fá daoine bheith a bheith ag teacht go tír s'acu le cóisireacht. Now, Tuigim é, but ag an am céanna ní thuigim é, mar tagann daoine go hÉirinn agus an t-aon fáth a dtéann siad go hÉirinn ná don cóisireacht, do you know. Sin, agus anois i in am Instagram agus anois go bhfuil Éire píosa beag níos aitheanta do na radharcanna, téann daoine don. Wild Atlantic Way agus rudaí mar sin. Nuair a chuireas an ceist ar daoine, cad é ar intinn air dom é? Ní raibh mé le déanamh, ní raibh mé riamh áit ar bith roimhe seo go fóill ina raibh daoine ag gearán an oiread sin faoi dhaoine ag teacht anseo chun cóisireacht a dhéanamh. An bhfuil rud inteacht in san meon fá daoine eachtrannach, más rud é go bhfuil focal in san Meicsiceo? don gringo, agus más rud é go bhfuil rud éigin i gcomhair focal ins an Spáinnis eitilte anseo, guiri fá choinne daoine eachtrannacha ag teacht don chóisireacht. Tá a mó rud inteacht ansin, b'fhéidir. Tá sé suimiúil. Tá sé suimiúil. B'fhéidir, agus b'fhéidir go raibh meon difriúil idir tuaisceart na hEorpa agus deisceart, mar ní chuirfeadh siad sin ar mhuintir na hIodáile ná muintir na Fraince ná Cuireann siad é nó nó bhuel, níl a fhios agam an focal guiri, but bíonn siad ag gearán, bíonn siad ag gearán, go dtí seo shíl mise gur úsáid siad guiri amháin fá choinne daoine Sasanacha nó daoine, bhuel, not daoine Sasanach, daoine ón tír Bhéarla, ón domhan Bhéarla. Cuireann siad English orm, ingleses orm.

faoi na Francaigh go dtagann siad anseo agus caitheann siad a chuid airgead agus ólann siad ár gcuid beoir agus déanann siad cóisireacht agus ansin faigheann siad The bastards. The bastards. Bímse ag fanacht le rá And they sleep with our women!

nó má tá tú in san Argentín, paella, paella. Paella, ok, tá mise ag go, sílim go ndeireann siad paella anseo, ach chuala mé, sílim gur chuala mé cúpla duine a rá paella fosta. Bíonn, bíonn, bíonn an, like, bíonn siad idir an dá rud, bíonn siad cosúil le, yeah. Meascán den dá rud in amannaí. It's hard to know which one they're saying. Yeah. Agus in amannaí, cuid mhaith den am ní thuigimse cad é tá á rá acu. So tá mise ag dul fiafraí faoi sin. Interesting. So bhí an bia go deas, Conor? Bhí ach bhí orainn é a chuardú, like. like okay. bhí orainn like lá amháin like na, na háiteanna cois trá bhí siad bhí siad either cosúil le McDonald's nó bhí an bia iontach ardnósach agus iontach daor. Ah daor yes. yes so chuaigh okay. muid chuaigh muid chuig an áit seo lá amháin bhí sé iontach deas like b'fhéidir uh, cúig bomaite déag ar shiúl ón trá agus áit do mhuintir na háite a bhí ann, ach bhí na daoine iontach deas. Chuaigh an chef amach agus bhí sé ag cur ceiste ar achan duine, Á an raibh an bia blasta? agus bhí muid ag rá, Bhí, bhí, agus dúirt, agus bhí sé ag taispeáint dúinn rudaí a d'úsáid sé, bhí sé iontach iontach bródúil as a chuid bídh, agus dúirt sé linn, 'Á, cén lá atá sibh ag imeacht? agus dúirt muid, 'Á, Dé Céadaoine', agus dúirt sé, 'Á, tiocfaidh sibh ar ais, tiocfaidh sibh ar ais', agus tháinig muid ar ais agus bhí sé iontach sásta. Iontach maith. Samhlaigh ag dul go tír agus gan a bheith ábalta. dul go hÉirinn agus gan a bheith. Gabh mo leithscéal. Bhí mé ag dul a rá, samhlaigh dhul go hÉirinn, mar shampla, agus gan a bheith ábalta an bia áitiúil a bhlaiseadh. Ach sin mar atá Éirinn anois, ní thig leat. Níl mórán deis ann bia áitiúil a bhlaiseadh. Sin é. Sin é ach amháin má théann tú chuig, níl 's agam, like, pub faoin tuath nó.

Bímid ag éirí, faoi na tíortha difriúla anseo ar an Iberian Peninsula agus an Spáinn go coitianta agus an dóigh nach maith leo daoine le nósanna difriúla ag teacht isteach. Ach coinníonn siad a gcuid cultúracha difriúla measartha láidir ar an ábhar sin agus measartha beag agus tá traidisiún cócaireacht s'acu iontach láidir agus iontach neamhspleách agus níl cuid ar bith de na rudaí sin againne i gcomparáid leofa agus tá muidinne iontach fáilteach.

gur chuir mé mo fón as don don cúig lá ar fad. So nuair a nuair a chuaigh muid nuair a chuaigh muid cha raibh charger ceart agam don chéad don chéad lá so bhí mé gan mo fón so shocraigh mé Cé cé gur cheannaigh mé charger shocraigh mé gan an fón a chur air arís agus bhí sé iontach deas. Inné bhí s- mhothaigh sé go raibh, mhothaigh sé níos éadroime nó rud inteacht nuair nuair na cha dtearn mé sin le le tamall mór gan a bheith le mo fón ar feadh cúig lá. So, Agus bhí sé ní bhí sé. Ní dheachaigh tú leis an sprioc sin? Agus tháinig an smaoineamh chugat ar an chéad lá. Ok. Cad é an rud a. cad é an rud a. cad é an cineál rud a bhain sé ar shiúl nó cad é an cineál. a. an raibh. ar bhain sé ar shiúl aon drochmhothúcháin nó ar bhain sé ar shiúl, ar bhain sé ar shiúl strus uait nó cad é, cad é, cad é a rinne sé, cad é a bhain sé ar shiúl uait? B'fhéidir, b'fhéidir bhain sé ar shiúl.

Seo leabhar ar thosaigh tú ansin, nó leabhar a raibh tú a léamh le tamall agus ní thiocfadh leat a chríochnú? Ceann amháin, cha dtiocfadh liom ceann a chríochnú, agus dhá leabhar a a bhí níos fusa le léamh, like detective, like crime scéalta. My God, you engulfed two and a half books in in five days. Yeah, an an eitleán. Amazing. Páirt de sin an eitleán, agus mhothaigh mé nuair nuair a chuir mé an fón air aríst, mhothaigh mé, agus bhí mé just ag amharc ar WhatsApp ar feadh cúpla bomaite, agus mhothaigh mé go raibh mé switched off go hiomlán ón taobh amuigh. Like, mhothaigh mé go raibh mo head plugged isteach go dtí an fón. Ó agus just déanann tú é go nádúrtha agus tháinig mé ar ais agus I was like oh bím ag déanamh seo an t-am uilig ach ach tuigim fad. Sin suimiúil, sin suimiúil agus ar mhothaigh tú níos óige? Like ar mhothaigh tú an raibh an cineál an raibh an ní ní thig liom cur síos ar an mhothúchán seo but Ar mhothaigh tú b'fhéidir an eispéireas soineanta sin a bhí agat agus tú óg, b'fhéidir deich bliana d'aois, sula raibh gutháin phóca agat? Sula raibh tú buartha faoi cad é a bhí ag tarlú ins an domhan thart ort nó rud sin? Tá tú ann, tá tú ins an bubble beag seo le do chailín le leabhar. yeah, bhí cuid de sin ann, mar roimhe sin. Simplí, rudaí simplí. Rudaí simplí, mar mhothaigh mé, nuair a bhí mé ag ól, bhí mé ag éisteacht le podchraoladh faoi, faoin CLG agus na cluichí a bhí ag dul a tharlú Dé Domhnaigh nó Dé Sathairn, agus de ghnáth, bheinn ag leanstan, b'fhéidir, Cluiche Ceannais Tír Eoghain ar Twitter, agus tháinig sé go dtí Dé Luain, agus ba chuma liom fa an cluiche sin. Bhfuil fhios agat, like, ní, ní raibh orm na torthaí a fháil go láithreach, nó agus bhí mé ag smaointiú cé a bhain an cluiche, I was like, is, is cuma. Nuair a cúpla lá ó shin bhí mé, bhí mé ag rá, á, caithfidh mé an t-eolas seo a fháil i mo cheann go láithreach. Distractions agus instant gratification,

Sea, sin an rud is deacra, sin is deacra, tá sé, tá sé an-doiligh. Ní, níl an, níl an modh agamsa na dea-nósanna a tharraingt liom. Tá sé, sílim go bhfuil sé deacair. gan a bheith ag amharc agus gan a bheith ag fanacht ar WhatsApp. Like, nuair, bhfuil fhios agat nuair a úsáideann tú WhatsApp tá an brú, mothaíonn tú an brú, á, caithfidh mé freagra a thabhairt don duine seo nó tá mé iontach mímhúinte. Yep. Tig sin ar ais go láithreach. Tig sin ar ais go láithreach agus is daoine uafásacha iad WhatsApp. Chuir siad, chuir siad dhá tic

Gach uair a chuireann tú aon rud, bíodh é ar cibé platform, cibé platform ar chuireann tú teachtaireacht anois, tá fhios agat go bhfuair duine éigin do teachtaireacht agus tá fhios agat más rud é gur gur gur fhreagair siad é láithreach nó tá fhios agat muna bhfuil siad ag dul é a fhreagair in am ar bith mar chonaic siad é agus níor níor fhreagair siad é. Imagine that. Agus tarlaíonn sin idir teaghlaigh, tarlaíonn sin idir. cairde, tarlaíonn sin idir daoine, idir chomhoibrithe agus tarlaíonn sé idir you know lánúna agus daoine atá ag iarraidh déitáil agus my god man, what a world to navigate! Agus, agus sin a bheith i do pháiste, tú tógtha ins an domhan seo agus.

Bhí draíocht ag baint leis an gceol arís mar ní raibh mé le ceol ar feadh cúig lá agus bhí mé ansin ag éisteacht le, mar tharla sé, Ispíní na hÉireann an albam agus bhí mé ag smaointiú, this is deadly, tá an ceol seo, agus bhí mé, cha raibh mé ag déanamh rud ar bith eile just bhí mé ag cur m'aird ar an cheol agus é, rud sin. So, bhí tú ábalta draíocht an ghutháin a mhothú arís, b'fhéidir, nó b'fhéidir, yeah. So, thaitin an guthán leat. Mar ní raibh sé just sa chúlra an t-am uilig. Yeah, class, class, class, class. Ar an drochuair, so rud a thaitníonn leat go mór agus bíonn tú ag breathnú air fosta, rudaí cosúil leis an gceol nó cláracha teilifíse nó scannáin. Rud a thaitníonn leat agus rud a fhéachann tú fán choinne nó tagann tú ar bhealach é a úsáid an t-am ar fad agus a bheith mar chuid de sort of existence agat. Baineann sé ar shiúl ón áthas a thugann sé duit. Sea, go díreach. Excess is always terrible. Yeah. Agus cad é a dhéanann tú nuair atá excess, na rud, entertainment, siamsaíocht, Bíonn i gcónaí excess siamsaíocht againne mar gheall ar an ríomhaire beag seo atá inár bpóca gach lá. Tá excess siamsaíocht againn an t-am ar fad agus baineann sin ar shiúl ón áthas atá siamsaíocht in ainm is a thabhairt duit. Agus anois caithfidh muid féachaint fá choinne rud inteacht níos níos agus níos you know tá tú i gcónaí ag iarraidh rud éigin níos.

Mothaím trua do dhaoine óga ag éirí aníos agus ag teacht chuig an pointe seo mothaím iontach an-trua do mo dhéagóirí agus ar an ábhar sin déagóirí go ginearálta they're you know níl an níl an taithí saoil acu fios a bheith acu faoin cineál éifeacht nó cineál an effect a bheadh aige sin ar a saol agus ar, mar ní, nuair atá depression orthu ní thuigeann cuid díofa go bhfuil cuid den depression sin, den lionn dubh sin ag teacht ón

God, it's pretty sad like. Agus tá i bhfad níos mó fadhbanna le meabhairshláinte just ar mhaithe leis an, ar mhaithe leis an topic sin, ar mhaithe leis an cúis sin like. Agus cuid mhór den meabhairshláinte, deacrachtaí meabhairshláinte atá againne mar daoine fásta, tá sé teacht síos chuige sin like, you know. Yeah. Mhothaigh mé, mhothaigh mé rud eile like uh, ní Cha raibh an brú ann nó b'fhéidir an an Cha raibh mé ag iarraidh a bheith cur á Tá mé ag an áit seo, caithfidh mé taispeáint d'achan nduine, bhuel mé anseo. Mar bhí ansin ann. Tá, Agus inné, terrible. inné lá, inné léi níor mhothaigh mé sin agus bhí sé i bhfad níos fearr nach raibh mé ag iarraidh ach caithfidh mé pictiúr a tharraingt don trá seo nó don bhia seo nó You know, tá col ceathar agamsa agus níl aige ach sean block phone agus ní úsáideann sé WhatsApp agus rudaí mar sin agus ar an chúis sin tá ciorcal sóisialta s'aige níos lú. Agus in amanna bímse buartha faoi. Ach deir sé i gcónaí liom, i ndáiríre, agus ní thuigeann daoine seo, deir sé, tá mise iontach sásta le mo shaol. Ní bhímse buartha faoin stuif sin. Agus níor chreid mé, but níos sine a éirímse creideann mé níos mó. Óir cén dóigh a bheith buartha faoin stuif nach bhfuil tú ag déanamh, nuair nach bhfuil tú riamh ag smaoineamh faoi cad é atá daoine eile sa domhan nó daoine eile ar chomhaois leat ag déanamh. You don't know and you don't think you're missing out on anything because you're not. You're doing what you want to do. Ach an dtiocfadh leat féin an t-athrú mór sin a dhéanamh, dul go dtí an. No. Braitheann sé ar an méid uaireanta. Ba bhreá liom. Braitheann sé ar an méid ama, sílim, atá. Bhuel, chun é a dhéanamh mar is ceart you would have to go through a period of withdrawal, so ag brath ar cosúil le druga nó I don't know ní ní ní ní saineolaí mé ar addiction but say dá mbeifeá ar social media ar feadh deich mbliana mar tá muidne ar a laghad surely an an an an an traenáil intinne atá déanta orainne le bheith ag brath agus ag smaoineamh ar daoine eile agus cad é atá daoine eile ag déanamh and trends. Yeah. You know, trends. Fucking hell. Fás, you know, glacann sin tamall le briseadh. Agus thig leat a rá nach bhfuil mé ag iarraidh a bheith buartha faoi sin agus thig leat a rá nach bhfuil mé buartha faoi sin. Ach tá achan duine cineál cineál buartha faoi sin. Fiú daoine. Bheinn féin buartha cineál go gcaillfinn. roinnt cairde, nó roinnt, roinnt daoine atá, atá caidreamh agam leo, like, b'fhéidir, b'fhéidir níos mó ar Snapchat, ní chuirfinn, ní chuirfinn WhatsApp chucu ach chuirfinn corr, corr, nó b'fhéidir dhéanfainn freagra do scéal Instagram de do chuid. Yeah. ach tá tú cineál ag cailleadh amach ar agus b'fhéidir nach b'fhéidir más fíor cairde atá ann nach gcaillfeá iad but. Bhuel, rinne mise triail ar seo roimh roimh Covid i mí mí Eanáir, bhí mise i mí Eanáir 2020, bhí mise iontach míshásta. Agus lá amháin, now I've done a total reversal of this again, I relapsed. Yeah. But lá amháin actually bhí mise ag déanamh pull-ups agus idir na pull-ups bhí mé ar Facebook ag scrolláil agus bhuail an tuigbheáil mé go raibh mé ag déanamh seo

ag iarraidh caidé. So, an lá ina dhiaidh sin, smaoinigh mé cuid mhór faoi, agus ansin rinne mé scrios ar Snapchat, Tinder, agus an ceann mór, Instagram, agus, bhuel, an ceann is mó, Facebook. Scrios mé Facebook. Bhí like 8,000 cairde agam ar Facebook, do you know. agus. Bhí tú, bhí tú aitheanta ar Facebook. Bhí mé aitheanta mar absolute gealt. Agus scrios mé agus but do you know what I mean? Anois. Yeah. Agus and I regret that sometimes but 'cause. Bhí an cineál soineantais a bhí agam roimhe sin níos fearr, mar tuigim anois go gcailltear na na caidrimh sin, I wouldn't call them cairdeas níos mó, caidrimh a bhí ann. Agus ar ar chaill tú iad? Nó ar. Yeah. No, ní raibh siad riamh ann. Ní raibh siad riamh ann. Just bhí siad ann i d'intinn? Yeah. Bhuel, no, shíl mé go raibh cuid cairdeas.

Tá an cineál, an líon sin de dhaoine a chuirfinn síos mar chairde, tá sé níos lú ná mar a bhí sé riamh. Agus dúirt daoine sin i gcónaí liom, nuair atá tú níos sine, foghlaimeoidh tú nach bhfuil cairde ró-thábhachtach, ní choinneoidh tú ach cúpla cairde. Agus bhíodh cairde i gcónaí iontach tábhachtach domhsa. toisc nach raibh deartháir beag agam. Sea. Agus tá an ceacht sin foghlamtha agam, agus is fíor-rud é, so ná bí buartha faoi sin, mar caillfidh tú na cairde anyway. Sea, fíor sin. Má tá daoine ag iarraidh, agus you know, ní, thig leat i gcónaí i ndiaidh tamaill just ceist a chur ar duine éigin, ar mhaith leat dul chun pionta nó seo a dhéanamh, agus déanfaidh siad rudaí leat, but. Muna bhfuil, muna, muna bhfuil fíorchairdeas ansin, cén fáth a chaithfeá do chuid fuinneamh? Yeah, agus ní, ní, níl tú ag caitheamh do chuid ama ar an chairdeas sin, tá tú ag cineál, má tá tú ag cur Snapchat chucu, It's a pretence, it's a pretence, you're all, you're all, you're all just entertaining each other until you're doing something better with your time. Agus níl aon, aon aoibhneas i gceist. Is ag iarraidh a bheith ag bogadh ar aghaidh chuig rudaí níos fearr agus a bheith ag, you know, ag déanamh rudaí níos níos fiúntaí le do shaol. Yeah. So maybe we've just talked each other into deleting all our social medias. Slán Seo an podcast deireanach, beidh muid ag imeacht le bheith inár gcónaí sa sna sléibhte. Well níl a fhios agam fút, but tá mise sásta gur thosaigh muidne ag déanamh seo

Ní shílim gur Aw, aye, tá Instagram go holc. Yeah. Ach tá sé úsáideach fosta. Ar an drochuair tá na rudaí seo, agus seo an taobh eile de, tá sé, tá na rudaí seo úsáideach. Má fágann tú do shaol sóisialta agus do shaol pearsanta ar leataobh, Más féidir leat bheith láidir mar sin agus do mhothúcháin a choinneáil ar leataobh, tá sé iontach úsáideach don ghnó agus do chúrsaí earcaíochta agus rudaí mar sin. Á, gan dabht ar bith. Agus activism. agus fiú ag nuair atá tú ag iarraidh teacht ar eolas, like Twitter agus a leithéid, but. Is féidir leat teacht ar grúpaí tacaíochta iontach maith, you know, don chineál stuff sin. Agus fosta caithfidh tú a bheith réidh don breithiúnas a thagann ón chuid eile den domhan. Sea. Agus nuair a rinn mise é, bhí achan uile dhuine ag magadh, Bhuel, an bhfuair tú ar ais go fóill? Bhí sé, tá gach duine ag fanacht ort titim arís, they're waiting for you to relapse and come back. Agus cé tú bheith ag fanacht fá níos sin? Cos níl gach duine cinéalta faoin cineál stuif sin. Everyone is waiting for you to fall in that regard cos ní maith le daoine daoine difriúla. Sin an rud, caithfidh tú a bheith páirteach don don grúpa mór. You do, you do man. So an ndéanfaidh é? Sílim gur chóir dúinn smaoitiú ar ar dhúshlán teacht agus teacht ar ais teacht na. Tá mise ag gol dúshlán a chur romham chun an Níl mé ag déanamh an deireadh seachtaine seo óir tá col ceathar ag teacht chun cuairt a dhéanamh orm anseo. God help her. The weather is awful. Tá sé ag cur fearthainne agus tá go hiondúil ní chuireann sé fearthainne anseo. But. An tseachtain seo chugainn, tá mise ag gol triail a bhaint as mo ghuthán a fhágáil ag mo chuid oibre, agus na hoícheanta a chaitheamh gan guthán. Guthán liom i rith an lae má tá sé de dhíth, but oícheanta a chaitheamh gan guthán. See what kind of weird shit my brain comes up with. Is maith liom sin mar smaoineamh ar an drochuair ní thig liom sin a dhéanamh, leis an ról obair atá agam ach but no, smaointeoidh mé ar, smaointeoidh mé ar rud, rud eile, b'fhéidir. Sin an rud suimiúil faoi do chás-sa actually, do do chuid oibre, sin an fáth a luaigh mé like i dtaca le Instagram.